dan onye nna ya dị ndụ ada ebu ọfọ na ị ma bu nna gị ụzọ wee bụrụ diọkpala nwaanyị ada enwe ikenga ikenga gị bụ di gị ikenga di gị bụ ikenga gị ikenga nna gị bụ ikenga gị nwaanyị ada agọlụ ndị ichie ọjị nwaanyị ada egbu anụ nwere ọbara ndị eze nwaanyị tiktok ekwulie mbọsị ya ha asị gị na omenala ndị Anambra omenala ndị Anambra nwaanyị ada enwe ikenga nwaanyị ada agọ ndị ichie fa anọ na tiktok ebe a challenge be gị anụ vidiyo ahụ gị na-apụta dị na-asị nwaanyị ada enwe ikenga ị makwa na nwoke na-etozu etozu tupu ọ gọba ndị ichie na ọ bụrọ nwoke niile ga-agọ ndị ichie talk more of nwaanyị tupu m baga ebe ahụ ndị bụ nwoke ụfọdụ sị na nwoke ada agọ ọjị na na eh, nwoke ada agọ nwoke nna ya dị ndụ ada agọ ọjị asị asị nwoke ga-agọ ọjị ma nna ya dị ndụ mana gee ntị ọ bụ na nna gị anọdụ ya nna gị nọ na that house bulu ọjị a je nye nna gị ọ bụgodo aka nya bisa ya ife ị nata bịa gọba unless ma nna gị a na-eje ụka o kwenyerọ na omenala ị ma na ị ga-agọ ọjị nna gị nọdụ ya ọ bụ na o kwenyerọ na ọ chọrọ ịgọ ọjị nwoke nna ya dị ndụ na-agọ ọjị maka onye na-agwa gị na nwoke nna ya dị ndụ ada agọ ọjị bụ asị ka ọ na-asịrị gị nwoke nna ya dị ndụ na-eme gịnị na-agọ ọjị mana ọ bụrụ na nna gị nọ na the same eh, eh, village ma the same house and nna gị na-eme omenala ị gọna ọjị ebe nna gị nọ don't try it ị gọna ọjị ebe nna gị nọ were ọjị ahụ nye nna gị ka ọ gọọ ọ bụkwa ọjị ị ya-agọlụ chi gị ngị ga-eji aka gị gọlụ chi gị ọjị as nwoke ị bụ ọ sị ya ya bụ na nna gị tọrọ the whole village chi gị bụ ngị ka ọ ma ọ marọ nna gị ngị ga-eji aka gị mee gịnị gọlụ chi gị ọjị ị ga-eji aka gị gọlụ chi gị ọjị waalụ ya nya so this thing bụ something about ịgọ ọjị dan onye nna ya dị ndụ ada ebu ọfọ ị ma bu nna gị ụzọ wee bụrụ diọkpala mana ọ bụ na nna gị na-eje ụka ị gọba ọfọ ndị be unu onye nna ya dị ndụ ejirọ aka ya eje agọ ọjị na ndị ichie egbu anụ na ndị ichie mana ọ bụ na nna gị na-eje ụka je gbuo anụ na ndị ichie na o nwerọ ihe ọ ga-eme gị ịghọtago omenala side a abịa n'ebe nwaanyị nọ nwaanyị ada ewu ikenga ikenga gị bụ di gị ikenga di gị bụ ikenga gị ikenga nna gị bụ ikenga gị nwaanyị ada agọlọ ndị ichie ọjị asị gị na nwaanyị ama nje ka agọọlọ ya ọjị na ndị ichie geekwe ntị gị igwo nke m kwu nwaanyị tinye ọjị gote ọjị gote eh, eh, ibe niile bunye onye bụ okenye maọbụ onye bụ nwoke na be unu ka o bulucha na ndị ichie i bulite ndị ichie ndị ichie be nna m ọnwa mụnwa bụ ada unu nwaanyị ọ mụ wetara unu ọjị a eweta m unu ọjị a ka unu meelụ m ibe a ka unu meelụ m nke a i kwuchazie onye nwoke wee were ọjị ndị ichie unu anụgo ibe ada unu nwaanyị bụ Ụkamaka ada unu nwaanyị bụ Cynthia ada unu nwaanyị bụ eh, Esther ada unu nwaanyị bụ Mgbọgọ ada unu nwaanyị bụ Ada unu anụgo ibe o kwuru ọ wụ ọjị a ka m na-agọdo unu n'ụbọchị tata so na ibe anụnwa o kwuru ọ ka unu meeli ya nya ee ka ọ nụọ di maọbụ di ya ọ nụrụ ka nya na di ebili n'udo ka ọ na-amụ nwa n'udo ka nke anụnwa na-eme ama m ịghọtago ebe m na-eje ngị bụ nwaanyị ejina aka gị walụ ndị ichie ọjị na i tolubie nwaanyị ada agbanwe okposi ngada

igbunyelu chi gị ọbala nwaanyị ada edokwe chi nwaanyị gọọlụ chi gị ọjị chọba nwoke nọ nso o gbuolu chi gị anụ. it baffles me na ụfọdụ ụmụ nwoke ga-asị na eze nwaanyị mana ọ na-ewu ewu hei nwaanyị mere nka nwaanyị mere nka o jiri aka ya gbuolu chi gị anụ asị nwaanyị ọbụla na-eme eze nwaanyị ga-enwenwu supportive man ga-anọ around o nwere ebe nwaanyị na-ada eje nwoke ga-eje ya ọ ga-enwe nwoke na-asọ ya nsọ ya na ya enwe nya bụ omenala ọ bụrụ na ị bụrụ nwoke wee bịara asị gị na ị ma ndokwe chi gị na be eze nwaanyị geekwe ntị asị gị edokwena chi gị na be eze nwaanyị mana eze nwaanyị ya bụ chọọ nwoke ga-egburu chi gị anụ eze nwaanyị ahụ nwa gọọlụ chi gị ọjị